ajụkwara m onye isi ndị otu a ugbu a ajụjụ ọnụ Colette Ifeanyi Odenigbo ahụ kwere akụ Hamadike nna ndeewo ahụrụ na unu weghara ọkwa n'ụka Igbo a biko kedu ọkwa i jizi ugbu a Eh, n'ike nke chukwu mụ bụ eh, chairman NICCA hmm? yes ewere m from eh, nzeluaka chicharanu before banye m n'aka hmm?
ya bụ ahụrụ m na unu bidoro ụka taa m bịara maka kemgbe ụka unu na-akawu n'ikuku nka nke zoom Tata tata wụ Ista unu wee bịakọta ọnụ wee ka ụka Ma, em, u- unu kwu- dewekwara ihe ndị CDC kwuru maka etu o si an- a- asọ- asọrụka maka ọya nje koro i nee anya n'ime ụlọ ụka mgbe a kara ụka ị ga-afụ na ndị usher na-arụ ọrụ for NICCA na-agbado anya na-eme ka sure na ebe niile ndị mmadụ nọ bụ ebe a makara amak Eh, and then maka chọọchị anyị nọkwa na nke ha gwakwara anyị agwa ka anyị mee ka sure na anyị na-efolo cdc guideline Ah, so yes anyị eh, anyị kara ụka gbadokwa anya na nsọpụrụ nke pandemic etu ndị iwu nwe obodo si wee kwuo o rugo otu afọ ugbu a em, a bịadebere ụka ọ bụrọ sọ unu ma ndị ọzọ mana a hụrụ na unu bidokwara taa ụka ọ ga-adịrịzigaba etu a maka unu na-enwe ya ugboro abụọ n'ọnwa ọ ga-adịzi unu ga na-abịazi na mmadụ na mmadụ wee gabazie n'ihu ugbu a ị ma na our chaplain bụ Fada John Paul Ezeonyido anyị just miss our chaplain so anyị na-amanejikwanụ maka ugbu a anyị enwe chaplain so n'ike nke chineke anyị ga na-aka ụka etu ahụ o si emebu ya ugbu a anyị ga na-akagodi ya etu based on announcement dịka etu anyị kwu kịta nke ọzọ anyị ga-aka bụ na next month na May na Corpus Christi Catholic Church ọnọdụ dị mma unu agbakọta ọnụ bịa na mmadụ na mmadụ yes ọ bụrụ na ị gee ntị n'okwuchukwu nke fada kwuru taa ị ga-afụ na o nwe ihe dịka ụka Igbo bụ na ọ ihe masịrị amasị and obi dị m ụtọ na anyị bidokwa n'ike ya maka na-amaghịgide na ịkwalite asụsụ nke asụsụ nke igbo eji aka ụka i nekwa anya ị fụ na ihe dị iche dị ihe dị iche dị maka na onye kwuru okwu chukwu bụ onye onye otu anyị bụrụ onye be anyị ma ebe anyị si na-etinyegasị ihe dị aṅa n'okwu nke chineke ọ na-ekwu and ị fụ ka o si wee dabata ihe ọzọ dị mkpa maka iwelite asụsụ Igbo na ahụrụ m na ọ bụ maka iwelite asụsụ Igbo ka eji wee hiwe ụka nke a a na-akpọ ụka Igbo mana ọtụtụ oge mụ na unu nọ ana m ahụkwa unu na-asụ oyibo oyibo unu si asị na maka ụmụaka anyị na-anaghị anụ Igbo anyị na-asụ bekee ha enweghị ike ịmụta ya bụ Igbo biko kedu ihe unu ga-eme ka e were igbo wee na-aka ihe niile n'ụka amalize ị ma na ihe gbasara okwu igbo a bụ ihe dị anyị niile mkpa n'obi maka asụsụ igbo na-anwụzi anwụ mana ma anyị nwa bụkwa ndị okenye ma ụmụaka nwa anyị na-achị achị onye ọbụla na-agbasi mbọ ike ịfụ na anyị kwadoro eh, asụsụ igbo a mana ọ na-enyekwa ndị okenye ụfọdụ eh, nsogbu ịsụ ya bụ maka na ebe anyị nọ ma ọrụ a na-eje ma ebe anyị bi ebi na ihe niile oge ụfọdụ ọ na-afịa arụ ịfụgasị ndị gị na ha ga na-asụ igbo mana ya ka o ji abụ a kaa ụka igbo ịfụ ndị mmadụ abịaju na-enye anyị obi aṅụrị so ọ dị mkpa a ga na-agbasi mbọ ike ikwu okwu maka ebe unu na-arụ na ebe ndị unu na ha na-ejerekọta elekwa anya hụ na ndị agbata obi anyị bụ ndị ọdịda anyanwụ ya ndị yoruba na ha na-asụ nke ha na ọ naghị enye ha nsogbu ndị bụ ndị spanish ama m na ị ga-asị na ha bi nso ebe a nke a ga-eji ewetụnyere unu ndị awụsa ha anaghị abịakebe ebe a mana awụsa na-abụ asụsụ ha kedu ka nke ndị igbo jizi wee dị n'iche nda ee ọ bụghị ịna-arụ aka na ihe anyị anaghị eme mhm. mana ya bụ ife abụrọ tata ka o bidoro so na ihe dịgodi mkpa bụ na etiego uchu bido ịdị na-eme ya na taa bụ gboo nwayọ nwayọ bụ ije awele na mgbe na-adịghị anya na anyị ga-adịkwa ka ndị spanish ahụ na ndị yoruba ahụ ihe mere na anyị ebidogo ebido Mm, onye onye nke ahụ nke a nyere m obi ụtọ biko maka na a sị na tata tata ọkwa na ije yes echewu njelite yes biko ekelere m gị ahụkwara ka ọ malite ha mara ajụjụ ya dịrị gị mma on behalf of ndị na nkwalite ndị mụ na ha na-achị bụ ndị executive m ana m ekele gị maka ine anya fụ na like etu e siri kwu na church today ma fada John Paul ma ndị chiburu achị before ha gbasiri mbọ ike anyị nwa ka ọ dịịrị kịta ibuzi ya bụ eh, ọkụ ahụ were na-aga and anyị na-ekelekwa ụdị mmadụ gị na-agbakwa mbọ na-abịa ajalite anyị n'asụsụ Igbo a maka mbọ ị na-agba agaghị ana n'iyi daalụ nna biko ana m ekele gị ahụkwara akụ ahụmadike daalụ nna ajụrụ m onye ụkọchukwu kara ụka ajụjụ ya bụ ụkọchukwu pascal amagba na na ihe o kwuru nna fada onye hụkwara gị ebe i yi etu isi agụ a aga ekwe na ọ bụ gị wa kara ụka agbasago n'ụka
o isi na ọrụ karịrị gị aka maka na ndị be anyị sịrị na nkịta zara oku abụọ na ire na-akpụ ya n'ala
ọ ihe mere eme maka a sị na esibe nri ụzọ naabọ ịgarị ije egbuo nwa nkịta Ee, daalụ nna biko ee ihe a na-aka ụka igbo ọ gịnị mere a na-aka ụka igbo a na-asụ oyibo n'ime ya kedu ihe kpatasịrị ya a kpọrọ ya aha na ọ wụ ụka igbo ihe a kpọrọ ya aha na ọ bụ ụka igbo n'eziokwu kama i lekwaa anya otu ihe si aga n'obodo anyị ọtụtụ ndị dị iche iche na-amachakwaghị igbo ọfụma na-abịakwa ama m na ọ ga-abụ ohere ha nwee ijikwa mụọ igbo kama na dịka ụka chọrọ ka ha ghọtakwa ihe a na-ekwu ka ha ghọta ozi ọma ọkachakwa nke ụmụaka ndị nke a mụrụ n'obodo a na-agbakwa mbọ ijikwere mụtakwa ya bụ igbo so maka ọ ji ebe a na-ekwukwa ekwunyetụrụ ha obere na asụsụ bekee ka ha ghara ịgbara aka bịa gbarakwa aka lawa bụ ihe ahụ ụka igbo e, chukwu nyere aka ndị katọlik nwere ọtụtụ ụka dị iche iche oge dị iche iche a na-aka ụka ọ bụrụ na ha chọrọ ịga ụka na ha achọghị ma nsogbu ha jee nke bekee mana nke a bụ nke igbo maka na ị na-asụ igbo ọ ga na-enyere ha aka ịmụta karịa ya ofu ihe ị ga-amata amata ahụ dịka ụmụ ndị ị na-ekwu okwu ha na ụfọdụ n'ime ha adịghị anya moto ọ bụ ụmụaka ndị a mụrụ ka nọ under 16 na-enweghị ike ha ka nọ n'okpuru afọ iri na isii ha enweghị ike ịnyakwara moto ịgabara nke ha iche ka nne na nna gaba iche ya maka nne na nna jikwere nọ na-akpọkọtakwa ha ncha niile ọnụ ka were nwekọ nwekwa ego ha ga-eji nọkọta ụmụaka ha na-anụkwa ha nwere ike ị na-anụ bụta ọ ga-enyekwara ha aka iji were eh, mụtakwa igbo nke ha chọrọ ịsụkwa igbo nke a na-asụkwa ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ so ọ bụrụ na na akpachapụrụ anya na-eme kama na ọ because ọ maka ihe a na-ekwu maka pastoral reason because of otu nchekwa nke ụka jikwere dị ka ndị ha ka e lebakwara ha anya nnọọ so ya maka eji asụtụ obere bekee maka ụmụaka ndị nke ahụ nne na nna na-akpọ abịa ka ike ghara ịgwụ ha ka ha nwekwa ike nwekwe mmụọ jikwe bịa jikwe bịa bịakwa echi kama ihe a na-etinyewe obere asụsụ bekee ka a na-asụ then sụkwa asụsụ igbo karịa nke asụsụ bekee ị zara ajụjụ a m na-ajụ gị mana i wekwara okwu ọzọ wee kwuchie ya maka ikwu maka na ọ bụ ka ọ wee ka ọ wee nụ ncha e- anyị na- ndị amalize ekweteghị maka ọ bụrụ na ị mere ka ọ dịrị ha ofere nwere ebe ọ dịrị ha ofere ebe ha ga na-anụ ha ga-agbahapụzi nke igbo na-echezi mgbe i kwuru nke bekee ha ka anụ ya isiokwu ụka igbo bụ ka e were kụziere ụmụaka anyị igbo mana e were ya nwayọọ nwayọọ otu ahụ sụwa bekee sụwa bekee mana ha agaghị amụta igbo ncha ekwenyere m n'ihe ị na-ekwu na- na na a ga na-asụrịrị igbo kama na ị ga-ahụ na once in a- ọ bụ ka a nọtụkwa a nọtụkwa obere etinyekwe maka ihe ihe a ga na-abụ anọ- e nwere oge a ga-eruzie dị na amezie amarazie na na na ọ bụzi na sọsọ igbo ha ka ga na oge ahụ a ga-akwadokwe ndị a- ụmụaka ndị a na-ekwu akwado ka ha were nwee ike iwe ka ijikwa njikere oge a na-abịa ebe kedu mgbe ị ga-eji mara mgbe oge ahụ ruru Eh, mgbe oge ahụ ruru eh, mgbe oge ahụ ruru onye eh, a na-eme ya through a na-eme site na ijikwa ajụjụ ma ọkwa nwee ike nwere ike isikwa ebido ihe ka ugbu a ruo na mgbe nke ọzọ na lee ihe dota lee ihe dota e nwere ike ime site n'ihe anyị na-ekwu ụmụaka na-ekwu na ọ dị anyị nwa bụ ndị nne na nna aka ịkụziri ha igbo na ọ bụ anyị nwa na-akpụchi ha azụ n'ịsụ igbo etu anyị si wee zakwa ajụjụ o gosikwara na ọ bụ eziokwu ka ha na-ekwu na anyị na-akpụchi ha azụ anyị na-akpụchigha ha azụ n'ịmụta asụsụ Igbo maka anyị ga-eme ya ọ bụ na ya aghọtaghị ya ka ha jụọ ajụ sị kedu ihe onye a kwuru a kọwara ya site n'ihe o kwuru kedu ihe o kwuru a kọwara ya e si etu a na-agaghị amụta ya mana e nwere e ihe dị iche na nke a na-ekwu n'ụlọ ụka maka a na-ekwu na mgbe a ga nzukọ nke a na-aga na nzukọ obodo e na-ekwu ekwe aza nga ihe na-emezi na mgbe ahụ onye ha na-akọwara ihe onye ha kwuru onye ha na-akọwaziri akọrọ enwezi ihe ọ ga-aghọta ya nwezi ihe a ndị bekee na-akpọ distraction ya uche ga-anọhie dịka anyị kwuru e sibe nri nga abụọ gara ngara egbuo nwa nkịta Nke nna ndewo ekelere gị anyị anyị adọla ndọrọ ndọrọ karịrị n'okwu a ee, mana anyị anyị aghọtala onwe anyị Ee, mgbe a pụsịrị mgbe ọzọ anyị onye ọbụla ga-eji uche ya wee mee ka o jide mma ana m ekele gị adị anyị- anụ- a- aka Ọzọkwa. ọzọ m na-agwa gị bụ ihe a na- ka ị na-echetere ndị nne na nna ka ha were nye aka maka ọ bụghị na chọọchị ka a na-abịa amụ igbo amụ igbo a na-ebudo ụzọ mụọ ya mụọ bikọzi ka a bịa na ị na-abịa n'ụka gị bịa ka mebe amụọ mụwa mụwa esuretin na nga na-ekwu nga na-achụ achụ achụ nchụ aja ya gwakọọ ya adị mma nne na nna ga-arụ ọrụ ha n'ezinụlọ maka a sị na ịhụnanya na-esite n'ụlọ a na-esi n'ụlọ mara mma ụkọchukwu anyị ana m ekele gị ka i si wepụta ohere zaa m ajụjụ a ga-akpa ya bụ nkata ọ ghọrọ ngịga ndị be anyị sịkwa na tata ọkwa na ije echi wụ njelite Mm, Ọ kwesị- ọ kwesịrị ịdị. ya ebe ọbụla a nọrọ a ga na-agba igba sị na ka a na-eme ka a na-eme wụ mmọnwụ a na-etinye aka mgbada tinye aka nna ekelere m gị ndewo Udo dịrị gị. birikwa Ndị na-ege ntị n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. amen Amen. ndewo Onye- unu lee anya unu ga-ahụ na mụ na ya dọrọ ndọrọ gbasara mkpa ọ dị iji wee jiri igbo wee na-ekwu ihe niile dị n'ụka igbo maka na ndị mmadụ maara na ọ bụ ụka igbo ka e nwere ya bụ na ha kwesịrị ịgba ntị ma a na-asụ Igbo maka isiokwu ihe ụka Igbo a bụ ka ụmụaka anyị were mụta Igbo ka ka m si wee kọwara fada Amagba na ọ bụrụ na anyị na-asụ bekee ụmụaka anyị agaghị aghọta Igbo onye nri ọzọ m jụkwara bụ nne ndewo ndewo biko kedu aha gị aha m wụ oriakụ mma njọkụ onye ọkọrọ Ee, ị na-esi nri eji m esi nri aka ọrụ m na obodo a wụ isi nri ejikwa m erekwa akwa akwa ndị ebe anyị akwa ụmụ nwaanyị a na-akpọ jọji anyị na-ebute na obodo a na-akpọ india Intorica na ọmaracha jọji ndị ụmụ nwaanyị igbo na-eke biko ị na-esi nri ndị Igbo eji m esi nri ndị Igbo ee emekwe nkwobi nkwobi ihe niile a na-eri eri ihe niile a na-eri ị nwere ụlọ ahịa ka ebe a na ndị mmadụ na-abịa mba ihe m na-eji eme m shie m ebugara ndị mmadụ ma ọ onye na-eme mmemme ndị na-agba akwụkwọ ma ọ ndị na-eme ah, nkwụ nwaanyị Mhm. ma ọ ndị gụchara Mm.
biko kedu akara ekwentị gị ka ndị mmadụ kpọọ gị ma ha nụcha ozi nke a oke akara e nwere ike iji enweta m wụ 404 735 4911 aha m wụ Mma African Kitchen aha eji mara m ndị be anyị onye a bụ onye na-esiri ndị Igbo nri em, biko ọ ya bụ sikwara ndị katọlik n- nke ha kara ụka ista ha na nwaanyị nke ọzọ biko o nyere akara ekwentị ya unu chọọ nri biko ka unu kpọtụrụ ya ọ tego ya na ndị Igbo na-eme ndị Igbo niile na-eweliri ya aka na ọ na-esi nri nke ọma aha ya bụ Mma African Kitchen nne ekele m gị ka i si wepụta ohere zaa m ajụjụ ndewo onye ọbụla chọrọ nri dị mma chọwa